Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene wabayidwa ndi mpeni chifukwa chakuti adasunga mkazi wa mnzake. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Valentino. Valentino amachokera ku Malawi ku Blantyre ku Machinjiri ndi kumene amachokera koma amakhala mu dziko la South Africa komweko ku Mpumalanga ku Ermelo ndi kumene amakhala. Mnyamatayu wabayidwa ndi mpeni Saturday usiku ndipo umu ndi mmene zilili. Akuti Saturday usiku kunyumba kwake kunabwera mtsikana amene amatchedwa ndiye kudapezeka kuti atafika kunyumba kwa chibwenzi chake sanachipeze chibwenzi chake chija ndiye Valentino adamtenga mtsikana uja kumsunga mnyumba koma Valentinoyu ndi mnyamata amene amakonda akazi ndi mnyamata amene samangoona mtsikana kumusiya amavula wina aliyense ndiye mwini wake wa mkazi atabwera kuchoka kumowa adampeza mtsikana uja ali m'nyumba mwa Valentino. Valentino mnyamata uja atafika adamuuza kuti chibwenzi chako chimakudikira ndiye ndachiuza kuti chikhale apa. Zotsatira zake mnyamata uja adangotulutsa mpeni kumbaya Valentino kangapo ndikuthawa. Akuti chifukwa chakuti amaganiza kuti Valentino amagonana ndi mtsikana uja. Ndi zimene anaganiza. Kenako anthu anabwera, adamtengera Valentino kuchipatala. Panopa akupezako bwino. Mnyamata ujanso wamangidwa. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, ngati mukudziwa kuti mumakonda azikazi, chonde apeweni azikazi azinzanu. Akabwera ndikupeza kuti mamuna wawo kulibe, auzeni azipita. Osamusunga. Tengerani phunziro pankhani imeneyi chifukwa chakuti mbiri yanu ndi yoipa. Ndiye anthu olo upange chabwino amakuweruza ndi mbiri yako yoyipa ija valentino apapa anaonesa ubwino koma zotsatira zake adamuweruza ndi mbiri yake yoyipa yokonda akazi koma mkazi uja sadamugona ayi akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga palinso nkhani ya mzanga anaphedwa chifukwa cha zinthu zoti sanapange koma chifukwa chakuti iye uja adali ndi mbiri yosakhala bwino zotsatira zake anamupha mzanga amene dzina lake sinditchula Koma iyeyu adapita kumalo ena ake kwa nzake. Atafika kwa nzake kuja amacheza. Atamaliza kucheza adanyamuka amapita. Ndiye atapita kunyumba kuja kudali bakha. Bakha uja adasowa pamalo paja. Zotsatira zake anthu aja anambosakasaka bakha. Bakha ali kuti? Kenako ananena kuti ah kunoko amene anabwera ndi wakuti mwina waba bakha ameneyo. Koma iye uja sanabe. zotsatira zake anayamba kumsakasaka anampeza atampeza adayamba kummenya waba bakha waba bakha anayesetsa kukana kuti sindinatenge koma sanamvere chifukwa chakuti mbiri yake ndiyosakhala bwino atamaliza kummenya anamtengera kuchipatala kuchipatala anakamwalira bakha uja adampeza m'nyumba anthu aja kuchipinda bakha adali kuchipinda kwawo pamene amazindikira kuti ee bakha uyu alapayo munthu uja antengera kuchipatala kuntengera kuchipatala anamwalira kumeneko apolisi anamanga anthu aja koma zotsatira zake adatulusa sindikudziwa kuti mulandu unayenda bwanji koma panopa akuyenda pa dziko lapansi ndiye ndangobwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enaake mutengere phunziro komanso anthu amene muli ndi mbiri zoyipa chionekani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga chifukwa chakuti mbiri yanu imakhala yoti idakale ndiye olo chinthucho simunapange ndinu anthu amangonena kuti mwapanga ndinu.